Is ar éigean gur tháinig mionúirí Chill Chainnigh tríd a gcoimhlintí len a n-áit i mbabhta leathcheannais Laighean a bhaint amach. Fad is a bhí taispeántas Átha Cliath thuas seal thíos seal go dtí seo, ciacu foireann a thabharfadh leo an lá le háit a bhaint amach i gcluiche ceannais Laighean. Mícheál Ó Drisleáin a thug an tráchtaireacht.
Anois ag teacht tríd tá Joe Dowling, príomhscórálaí na foirne, ard-scóráil déanta sna cluichí go dtí seo aige ach an ceann seo caillte. Ocras níos mó in imirt Átha Cliath go dtí seo. Amach dtí Henry Greene, cúilín níos túisce, deis aige féachaint in airde. Siar a théann sé leis an pas agus ag an deireadh an lántosaí anois. Sin é Brian Farrell, scaoilte tríd agus ana-chomhartha ar fad arís ansan ag Áth Cliath. Conn O'Neill Pembroke. Ós na Seamróga i mBaile Héil anois an fear lár páirce, Jack Bolger. Seo níos fearr ó Chill Chainnigh, ceann contúirteach imithe tríd ansan agus deis b'fhéidir ar chúl. Bhuel calaois istigh ansan smachtaithe ag James Kavanagh. Ach sea, tá an ceart go cinnte ansan ag an réiteoir. Buille éirice ansan. Cúilín sa chluiche ag an staid seo agus deis ar chúl. An ceann seo neadaithe go snasta ag Joe Dowling. Urchar isteach sa líontán agus na cuairteoirí Cill Chainnigh gafa chun tosaigh. 1-1 as a chéile anois. Oibrithe ar aghaidh ag Áth Cliath ag an deireadh. Triail ag Corey Kelly é sin a thiomáint thar an trasnán. Ó, sár-iarracht ansan ag Corey Kelly. Áth Cliath ag teacht arís. O'Keefe fé bhrú ansan. Goidte thar n-ais ag Matthew Corr. Ag dul tríd, beidh sé sásta an cúilín a ghlacadh díreach thar an trasnán. Ach ba ceart go mbeadh sé sin glanta ag Áth Cliath. Muinín níos mó le feiscint in imirt Átha Cliath. Amach go fada le Brian Farrell. Smachtaithe go deas aige siúd. Beirt in aice leis. An ceann seo tiomáinte. Tiomáinte! Thar an trasnán agus sin scór an chluiche ag Brian Farrell, an lántosaí. An ceann seo smachtaithe go hálainn ag Paddy Grace. Siar a théann sé siúd. Anois Jack Bolger arís. Scaoilfidh sé fé ón dtaobhlíne. Iarracht Bolger! Ag an deireadh laistigh den chuaille. Sárchúilín ansan ag Jack Bolger. Ard-iarracht go deo ón dtaobhlíne. Anois an cluiche in airde. Í ansan smachtaithe go hálainn ag an bhfear céanna, Bolger, ag tiomáint tríd arís. B'fhéidir go bhfuil deis arís aige. Féachann sé in airde. Jack Bolger! Ó draíochtúil! Sárchúilíní dhá cheann as a chéile ar fad. Buille maith. Áth Cliath arís an fear a tháinig isteach insan uimhir 19, sin é Evan Forde agus tá sé aige! Más ea, tionchar láithreach bonn aige siúd. Anois tá an fear ceart tar éis teacht amach, sin é Joe Dowling. Fé bhrú, pas cliste imithe tríd, deis ansan ag James Kavanagh, an ceann seo tiomáinte agus tiomáinte laistigh den chuaille ansan. Péire eatarthu arís anso i bPáirc Parnell. 1-8 anois ag Dowling. Nóiméad os cionn an 30 atáimid. Mar a deirimse, fios ag an réiteoir Brian Carney amháin cé mhéad am cúitimh gortaithe a bheidh againn anseo. Imeartha tríd anois, oscailt í, b'fhéidir go bhfuil deis ar Chill Chainnigh ar chúl, an ceann san, tiomáinte tríd agus sin é é! Tá an cúl acu! Buille marfa na muice anseo ag deireadh na himeartha, neadaithe sa líontán go snasta ag Rory Power. Agus, bhuel, caithfidh Áth Cliath an cúl a lorg anseo. An fear chun é a thógaint? Richie Hession. Sár-chluiche imeartha aige siúd anseo tráthnóna. Os a chomhair amach, seisear. Hession ag triail an cúl agus tá sé aige! Tá sé aige! Richie Hession le cúl déanach d'Átha Cliath. Agus sí an cheist anois, bhfuil am i gcomhair imirt amháin eile? 1-20 ag Áth Cliath, 2-18 ag Cill Chainnigh. Sin cúilín amháin ach tá an fheadóg dheiridh séi